ọha na eze ekele m unu ọhụhụ hụrụ ụzọ ma mma nụ o ana m ekelekwa unu na-anabatakwa unu na live talk show nke izu a aha m bụ providence onye mụ na ya nọkwa bụ chidera Tupu m aga n'ihu ịkọwara unu isiokwu anyị na-ewetara unu taa, biko tụsaa live a ka ndị ọzọ nwee ike bịa sonyere anyị na Today's Talk Show. Isiokwu anyị taa bụ okwu ndụmọdụ gbasara banyere ịgba ekpe ọhụhụ. Unu ma na ọ wụ ihe anyị na-abanye n'ime ya n'oge na-adịghị anya. Anyị na-ewetara unu okwu ndụmọdụ banyere ịgba ekpe ọhụhụ.
ihe mere eme eh, ụmụnne m ndị ọhụhụ ndeewo nụ eh, ihe nwanne m nwaanyị kwuru bụ eziokwu kama ọ nwere ihe ndị mmadụ la-aghọta na banyere ihe gbasara ịgba ekpe na tigbuo zọgbuo awụghị ya wụ ịgba ekpe girigiri girigiri girigiri gị gbuo ịsa igbu mma gị na-eme ọ bụghị ya wụ ịgba ekpe ekpe wụ a peaceful tradition a peaceful culture yes ọ wụ a borrowed culture but anyị nwa na-eza the culture ya dị mma e, e, dị mma ịla awa eme eme ndị o- ndị iwu- ndị nwe dị ekpe a- otu e si la-agba ya bụ otu e si la-agba ya o nwere different way ha na-esi agba ya mana anyị ọbịa weta ịbara dị ya n'ime ha wee ịbara nwanne na nwanne otu ole m hụ enyi nwoke ka anaghị aka si ya were jide ụna n'aka so biko okwu ndụmọdụ ka anyị sị ka anyị gwa unu n'ụbọchị nke dị taa anyị nwechaghị ohere ịbịa ka anyị na unu nọọ n'ogologo oge kama ọ wụ ime ka unu mata na ihe a bụ ekpe ekpe bụ ịbara nwanne na nwanne esemokwu adịghị ya ị makwa la eme ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ha bịa ekpe ha vuru mma vuru emu da- ma okpi ha ụfọdụ ji egbu onye eburu ihe ọjọọ vuru ihe ọjọọ vuru ihe ọjọọ n'obi bịa ekpe gbasara nwanne gị unu gbachaa na ekpe nke a meta ụka unu aga na ekpe ndị ọzọ meta ụka ọ dịghị mma anyị achọghị ya na afọ ọhụrụ na anyị na-aga ịba ihe mere ndị ka- ndị organizers ndị ekpe cultural groups si bịa họpụta otu ndị elebara ndị la-akpa uduko agwa n'anya iji gwa gị eziokwu ekpe nke la-aga ịgba la afọ nke la-abịa abịa em ịgwa gị eziokwu ọ nweghị ọ ga-ahụ otu o si aga ọ ga-ahụ otu o siri aga n'ihi na e mere ka anyị mara na ekpe bụ a peaceful culture a peaceful tradition ya mere ịbịa iweta ọgba aghara n'ime ya ama ebe a ga-edosa gị kama biko ihe a na-ekwu awụghị na a la-aba mba ụmụ ọnụ ala Ala arịọ arịrịọ. Mm, ọ bụ arịrịọ ka a la-arịọ biko ọ maka maka gị nwa maka gị onwe gị n'ihi na ahụta gị n'ụdị agwa a na ị bịara ekpe ime trouble ahụta gị n'ụdị agwa a na agaghị ịfa ndị afọ n'iwo a ga-ama ebe a ga-edosa gị a ga-ama ebe a ga-edonye gị ya mere tupu anyị la-apịachi ee nwanne m nwaanyị ee m chọrọ ka i were ohere ala nkenke gos- go- em, gos- go- gotapụ em, gụpụta ndị na-agba ekpe ndị na-agba ekpe ha na-agba ka anyị gụsiara gị ndị na-aga ịgba ekpe usoro anyị ji aga ịgba ekpe ọhụhụ n'afọ 2026 n'afọ ọhụụ anyị na-aga ịba ndị na-agbaso ekpe mbụ bụ ndị ụmụkabịa ha na-agba on the 1st of January ndị ụmụawa alaọcha na-agba on the 2nd of January ndị ọkaịụga nkwọegwu na-agba on the 3rd of January ndị ụmụagụ na-agba on the 5th of January ndị afugiri na-agbakwa on the 6th of January ndị na-esote ha bụ ndị akpahịa unu si na ọ bụ ndị nkwọọba nkwọọba na-agba on the 7th of January ndị na-agba on the 8th bụ ndị ekeọba oriendu na-agba on the 9th of January ụmụdiawa na-agba on the 10th of January ndị ụmụdiawa gbacha on the 10th ndị na-agba on 12th bụ ndị eke ọkwụrụ ma ọ bụkwa ndị ofeme anyị adịchabeghị sure maka nke ahụ Okay. ndị na-agba on 13th bụ ihe worie amaogwugwu na-agba on the 14th of January ndị isingwu na-agba on the 19th of January na ndị na-agba na nke ikpeazụ bụ ndị ọnhịa ha na-agba on 23rd January 2026 biko anyị na-arịọ ka ekpe nke afọ anyị na-aga ịba n'ime ya ka ọ wụrụ ekpe a na-agba n'udo Ekpe udo. onye fụta ya ọ gbaa a gbachaa anyị niile alaa n'udo ọ ihe bara onwe ihe anyị ga-ebịa merụchaa onwe anyị ahụ onye vuru mma chọọ igbu nwanne ya anyị niile cha nwanne ọhụhụ niile anyị wụ nwanne o nweghị ihe ee, ịlụ ọgụ maọbụ ịba mba maọbụ ịdụ aka la ọnụ anyị achọghị ya na ekpe ọ bụrụ na unu ndị a na-evu mma evu dagger evu ihe ọbụla abịakwala ekpe nọdị n'ụlọ gị ka Abịakwala ka ndị abịa. chọrọ iji udo gba ekpe pụta bịa gbara ya n'udo eziokwu ala gwa m unu ike afụtakwala egwuregwu. nọdị n'ụlọ gị ndị a na-enye nsogbu ị pụta onye kwatụ gị aka gị ewu- eweftewe mma i- biko anyị achọghị ya anyị nwakwa ndị ọhụhụ today anyị na-aga ịbịakwa na ekpe ekpe village niile anyị na-aga ịbịa ka anyị cover ya ka anyị zi ya ndị ụwa ka anyị hụ otu omenala ọhụhụ dị ọhịa mere eme ọha na eze ndọma njem ọnụ ee ọ na-ahụ na mgbe ọzọ ma ahụ mgbe ọzọ ọ na-anụkwa na mgbe ọzọ ma anụ mgbe ọzọ ọ na-ahụ na otu esi gbo onye obi ma hụ otu esi zee ya ọ gụpụtala ya ee ndị na-agba ka ha na-agba ya wụ na ọ nwere otu esi gụpụta em, obodo gị ya wụ na ọ bụghị mgbe ahụ ee, kama ị ga-ede- ga-ede- mekwa mmanya mekwa ọjị. ka anyị mara Ee, na daa- ọ bụ dee gị. na ee, mmanya ọjị ka anyị mara na ọ bụghị ya n'ihi na ee, a- nwaanyị na-amacha ihe amacha ugbu a oge rule mgbe eji e apịachi this live show before anyị tupu anyị apịachie ya unu echefukwala maka our top fan and top sharers giveaway na-abịa na izu ụka na-abịa abịa maka ndị na-eshare na-alike na-acomment on our post unu chetakwa on the 24th na anyị ga-aga live wee kpọpụta ndị wu ndị the lucky winners of the top fan echefukwala ị na-efollow our page mee engage on all our posts na-eso anyị any post ọbụla anyị dropụrụ like share comment thank you latụfukwa oge em ma ọ kụọ elekere anya nke anọ nke uhuruchi anyị na-aga istrimụ Afugiri football league yes anyị ebe a la-agaji ugbu a ihe m ji la-eme ngwa ngwa ka anyị nwee ike gawa ebe ahụ so nọ- nọ- nọnyerenụ anyị dịka unu nọnyere anyị chineke ga la-agọzi unu ndewonu ndewonu nọ